Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa anyị abịakwala ọzọ n'izu ụka a iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo dịka anyị si ewetara unu Igbo cheta na m gwara unu na emebecha mkpụrụ okwu na anyị ga-emebe ahịrịokwu n'izu ụka a, anyị ga-eleba anya na ahịrịokwu anyị ga-eleba anya na ahịrịokwu ọ bụrụ na ị ka na ya mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo ma na ihu akwụkwọ social media ohere dịkwara gị ịga chọọ ndị mbụ nke mmemme ịghọta ihe anyị na-akọwa anyị na-ewetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo na ihe anyị ji eme ya na anyị sị na asụsụ Igbo agaghị efu ngwa anyị emebechaala mkpụrụ okwu anyị ga-ewetaziri unu ahịrịokwu Mana tupu anyị amalite iji mkpụrụ okwu ndị ahụ emebe ahịrịokwu, anyị ga-ama eleba anya ịmata ihe ahịrịokwu pụtara n'asụsụ Igbo. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ngwa ka anyị lee anya n'ụgbọ odee anyị. Ka anyị lee anya n'ụgbọ odee anyị. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ahịrịokwu bụ Mkpụrụ okwu maọbụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ n'usoro ziri ezi nke nwere nghọta zuru oke. Mkpụrụ okwu ofu maọbụ ole na ole, abụọ maọbụ atọ jikọtara ọnụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ụzọ ziri ezi wee nwee nghọta zuru oke ọ ihe a na-akpọ ahịrịokwu ahịrịokwu ọbụla kwesịrị inwe nghọta zuru oke i nee anya n'ahịrịokwu ahịrịokwu na-enwe mkpụrụ okwu ole na ole n'ime ya ọ ya ka a na-akpọ ahịrịokwu ọ bụghị mkpụrụ okwu mkpụrụ okwu bụ nọrọ onwe ya mana mkpụrụ okwu ahụ dị abụọ ma ọ bụ atọ Ọ ghọọla ihe anyị na-akpọ ahịrịokwu mana i lee mpụtara ya, nghọta, ọ ga-enwekwa nghọta zuru oke. E nwere ụdị ahịrịokwu dị iche iche mana ụbọchị nke taa anyị ga-eji mkpụrụ okwu mepụta otu n'ime ahịrịokwu nke a na-akpọ ahịrị mfe. ahịrị mfe ahịrị mfe bụ nke ndị oyibo na-akpọ simple sentence ọ na-enwe o- naanị otu ngwa. gịnị bụ ngwa verb action word doing word ọ na-enwe naanị otu ngwa ngwa lee ọmụmaatụ mkpụrụ okwu ndị ahụ anyị mebere anyị ga-eji ya mepụta ahịrị mfe were ọmụmaatụ nke mbụ anyị gara ahịa anyị gara ahịa ngwa lee mpụtara ya lee ntụgharị ya ma tụgharịa anyị gara ahịa n'asụsụ bekee we went to market we went to market kedu ngwa nọ na ahịrị okwu a kedu ihe mere ahịrị okwu a ji bụrụ ahịrị mfe i lee anya ị ga-ahụ na o nwere naanị otu ngwa nke a bụ ngwa otu ngwa ka o nwere ihe o ji bụrụ ahịrị mfe ngwa leekwa ọmụmaatụ nke abụọ eze riri nri ahụ eze riri nri ahụ nke a bụkwa ahịrị mfe nke ndị oyibo na-akpọ eze ate that food. Riri bụ naanị otu ngwa o nwere, bụ nke mere ya o ji bụrụ ahịrị mfe. Ngwa leekwa ọmụmaatụ nke atọ. Ha gbara egwu. Ha gbara ha gbara egwu. They danced. They danced. Kee ihe mere o ji bụrụ ahịrị mfe gbara they danced ihe a i lee anya ihe a bụcha mkpụrụ okwu ndị anyị mebechara i lee anya ihe a mkpụrụ okwu gịnị mere ha ji bụrụ ahịrịokwu bụ nke ndị oyibo na-akpọ sentence cheta na m sịrị gị ọ bụ mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ nee anyị bụ mkpụrụ okwu gara bụ mkpụrụ okwu ahịa o jikọtara ọnụ wee mebe ahịrị mfe bụ simple sentence n'asụsụ bekee e nwere ọtụtụ ọmụmaatụ nke a ga-eji mkpụrụ okwu mepụta ahịrị mfe mana ọ bụ sọ atọ a ka anyị nwere iwetara unu na nke a ka na-esonyekwara anyị n'ọmụmụ a ndewo